Orrei a totus e beni 'enius a-i cussus chi si funt castiendi e no tenint propriu nudda nudda de fai. Oi, est lompiu, a s'ora chi dopiat a lompiu, no ci creus, seus totus aici spantaus, e ci at innoi su maistu de educatzioni fisica, cuantista,

Gei mi nd'ammentu eu. Tando su teneus. Presenta tia. Jonathan Della Marianna, de Scallepranu.
Presente. De Scallepranu. E ita fais si ddu 'olis nai? Si ddu naro, si ddu naro, dai.

E ite faimus, podimus comintzare a fai s'interrogatzioni a custos o comintzamus cun cuddu chi est su zogu prus importante chi est de su Mastru e Notaiu e Bidellu Antoni chi faghimus sa zugada de sa sorte, ite naras Antoni? Comente 'olis? Comentzamus? Dai, comentzamus a. Sa pitzina si nc'est sa zugada de sa sorte, bois tenides sa possibilidade de leghere su benidore, cun custa seperais unu numeru dae unu a chimbe, cussu bos l'azes a agatare comente unu karma in dae innantis, in costas o in segus in pala, su chi bolies, a s'acabu de sa trasmissione, su mu chi scriere bois o su chi scriere s'atteru, poita tenies como sa possibilidadi de seperare unu numeru dae unu a chimbe, li scries in su billetteddu, scriis su numeru vostru e unu numeru uguale in su in sos billetteddos dae unu a chimbe, Su notaju Antoni tue l'as iscritu su tuo numeru e cosa e ponechelu tando dai a lu ponimus in sa in s'urna ammaniamus s'urna chi est bodia ah Sempre numerus bascius ponit su notaju Si ponit numerus bascius su zuncheddu e Ok Antoni ponechelos in cue los faghimus puru a piticheddeddus goi custa manera. Puru issu si lu ponen prus a piticheddeddu, galu prus a metade. Prus a metade. Eja.
E fatu.
E in cue b'est sa zugada de sa sorte, chi est su benidore. Serra, sciampulla. Sciampulla, torra a murigare.
E puru. Fae biri a biri si bi sun is filos, magnetes, energia cuantistica, nudda, elettrones. Scie chimiche. Scie chimiche, cumplotos, nudda. Nudda.

Nois s'interi cun issos nos atobiamus cun su primu zou, su primu zou est cussu de nai tres tasinanta, chi est cuddu zou chi inue depias fagher una tripleta de allegas cunfromma a cunsonante o vocale si no cunfromma a su tema. Duncas faghimus partire su zou de tres tasinanta. E tando, su giogu de sos tretas in antas est unu giogu de a tempus, tenies unu minutu de tempus, faghimus comintzare a Micheli e a Michele li preguntamus de nos narrer tres cosas chi si poden agatare in su bagnu,
su papei. su shampoo e su comudu. Andat beni. Como mi das tres animales de domo, però domesticos? Sa gatu, su cani e su pilloneddu.
Andat beni. E imbetzes como mi naras. Tres veturas famadas, natzionales, internatzionales, su chi est. Fiat Punto, Opel Corsa e Chrysler Voyager. Andat bene. E como mi naras tres cosas fatas cun su firru, de firru. De ferru, su ferru de istiru, cobrenciato. E su cancello de domu e boh sa sa pingiara. Andat bene, mi paret chi ateru tempus non nch'est pessa ch'est belle scadiu. O a mie est isbagliadu.
Ite, su mundu o su destinu totu? Ih, ieri no. Su benidore.
Su benidore.
Su traballu meu.
Tornu a traballai. Anda beni. Una duas tres battoro. Forsis castiaus ita traballu est fendi fustei immoi, eh. Eh, poita isse mi parit sempri dogna borta custa cosa de, eh, sempri in su computer, no apu cumpriu si ite, ma ite ses gioghendi sas atzionis ca, ti dd'apu nau s'atera borta, eh, acabadda cun sas atzionis mescamente cuddas de su gasu e cosa, no est sempri a puntare sempri a artziare sas cosas, sas atzionis.

Cosas genericas puras tue va. E nos nas tres iscritores sardos.
Sergio Atzeni.
Bravo.
Paolo Pillonca. Andat bene. E Micheli Ladu. Andat bene. Non connosciu a s'ultimu. E. E sos atrus duus?

E como colamus a un atteru giogu, chi est imbetzes cussu de su beru frassu, inue tenias sempre cuddas famadas deghe dimandas, cambia sa cosa poite topias intzertare, ma non contamus su punteggiu de ue azis intzertau, ma ue bos sezis firmau s'ultima borta, duncas si sballias torras a incomintzare e topias sempre a fagher prus a lestru. Custa borta cominzamus a giogare cun. Ma bim, chi est frattu? Cominzamus cun su giogu de beru o frassu e custa borta cominzamus cun Jonathan, ti faghimus unas preguntas a lestru, tenes duos minutos de tempus, si sballias torras a comintzare. Costantino Nivola est de Onieri. Frassu. Pedras carpias suni menir. Beru. Costantino Nivola

Frassu. E Costantino Nivola est de Onieri.
Frassu. Pedras carpias suni sos menir. Frassu.
S'anguli de chibudda est ozastrinu. Veru. Sa Sardigna est prus pianura. Frassu.
Casteddu est zemelladu cun sete tzitades de su mundu.
Veru. Dario Silva est connotu comente sa Cugurra. Frassu.
Sa Sardinna tenet mille e setichentos chilometros de costa.
Beru.
Fuit Costantinu Nivola est de Onieri.
Frasu. Pedras carpias suni sos menir. Frasu.
S'anguli de chibudda est ozastrinu. Beru. Sa Sardigna est po su prus pranura. Frasu. Casteddu est gemelladu cun sete tzitades de su mundu. Beru. Dario Silva est connotu comente sa Cugurra. Frasu. Sa Sardigna tenit mille e setighentzus chilometrus de costa.
Frasu. Monte Arcosu est fintzas de Assemini. Beru.
Su Carrasciali est de Terranoa.

Frassu. Monte Arcosu est finzas de Assemini? Beru. Su Carrasciali est de Terranoa?
Frassu. S'istàniu de Santa Gilla est su prus mannu de sa terra? Frassu.
Totus.
Totus. Prima de su tempus Jonathan at fatu una bella schitzinada de puntos. Deu non sciu comente si fait a arrespundi cun cussu chi si strubat.
Poite, cancunu b'est chi distrubbat?
Deo no apo bidu nudda. Faidi a biri beni ca cun cussu capeddu. Deo non bio nudda poita segundu mene su notaiu no est poita essende notaiu no est issu chi istrobbat, at a essi mancari su bidellu contemporaneamente notaiu e bidellu. E cun totu custus trasformatzionis. E non si cumprendet prus nudda.
Mutat, si cumprendit.
Michele, tocat a tue. Finzas tue tenes duos minutos de tempus, lu faghimus partire como? Cornus est acanta a Cùglieri. Farsu.
Cornus est acanta a Cùglieri. Beru. In su Frontigheddu cumentzat sa Sartiglia. Sas cupuletas sun de Patada.
Beru. Cornus est acanta a Cùglieri. Beru.
In su Frontigheddu cumentzat sa Sartiglia. Farsu.
Sas cupuletas sun de Patada.
Farsu. Kenze Neke est unu grupu de avocados.
Farsu.
Sa Sardigna est manna trintabatto miza chilometros cuadros.
Farsu.
Sa Dinamo Tàtari at bintu duos iscudetos.
Farsu.
Su patronu de Casteddu est San Saturnino.
Beru. Nostra Sennora de su Nie de Nùgoro si festat in làmpadas.
Farsu.
Sa Sardigna colat a sos Savojos in su mille setichentos e binti.
Beru. In su mille batorchentos e noe morit Martinu su Giovanu. Farsu. Poita Cornus est acanta a Cùglieri. Beru.
E su Frontigheddu cumentzat sa sartiglia. Farsu.
Sas copuletas sunt de Patada. Farsu. Kenze Neke est unu grupu de avocados. Farsu. Sa Sardigna est manna trintabator miza chilometros. Farsu. Sa Dìnamo Tàtari at bintu duos scudetos. Farsu.
Su patronu de Casteddu est San Saturninu. Beru. Nostra Sennora de su Nie de Nùgoro si festat in lampadas. Beru.

E como unu bellu applausu. Fuite torta logicamente con Gantine Nivola 'udit de Orane, Perdas Crapias su nùmene de Punta la Marmora e no est pranura, est prus montes e montrios e Dario Silva est connotu comente sa Pibinca e non comente sa Cugurra. Sa Sardigna tenet millenoientus chilometros de costa e non duamiza e sete. Su Carrascialli est de Tèmpiu e non de Terranoa e s'istàniu 'e Santa Gilla est, est su prus mannu cussu de Crabas. Imbetzes po Migheli, su frontigheddu cumentzat logicamente po s'Àrdia e non sa Sartìllia, sas copuletas non sunt de Patada ma sunt de Otieri, Kenze Neke non sunt avocaos, mancari non tenent neghe, sunt unu grupu rock e sa Sardinna est manna binti-battòmiza chilòmetros cuadros, sa Dìnamo at bintu petzi che unu scudetto. E Nostra Sennora de Nùgoro si festat in austu e s'àtera 'udit sa Sardigna colada a sos Saboia l'ant dada isposta e in s'ùrtima 'udit Martinu su Giovanu in beru togus su millebattoientos e noe moriat puru Martinu su Giovanu. Tenimus una situatzione gasi si si cheret giogare poita como acabadu custu si torrat a cussa chi est invece una prova de abilidade poita dònnia borta nois no est chi 'olimus solu petzi conca e custa cosa faghimus fintzas

Bene, cominzamus cun su giogu de sa manu managa, si tenis presenti nois chi naramus tempus de sa nostalgia candu torraiant sas tzias cun sas manus in chintzu e ghiraiant e naraiant, lantete ca passat cussu tziganu chi nos donat in conca una broa, una cannistedda e torraiant a domo issoro sempri un'acidu in d'una otra, ite lu mantenet in equilibriu? Mentri lu mantenet in equilibriu lu domandamus a bois, poita su giogu de manu managa est cussu de mantènnere una cosa in conca, in equilìbriu, ma a su mancu unu minutu. John, si cumintzas tue, e nos ammostras unu cabòrgiu, si cherias su mucadore, ma nois si mutit su cale, si no non amus mutit beneficèntzia. e e deves mantenni custa cosa in equilibriu po unu minutu, si ti nde arruet e cosa amus a bier ita t'at a narrer su su notaio, si ti donat calchi penalidadi, calchi zucadu in prus, bidimus ite cheret aer sa cosa, tue comintzas e partimus como.
No abarrat, no abarrat, certu chi abarrat, mi cheret equilibriu

E canta canta Ciarrui.
Notaiu boles provai puru tui, si divertit. No, fei fei provai a su notaiu puru, dai, tantis ormai a Michele, a Michele teneus.
Una, sa proa.
Oh Michele est Michele est inutile. Michele puru ca che at acabau podimus nai, o no? Podimus mutiri a custa un'incoronatzione de de s'Inghilterra, de calchi regina, calchi cosa. Ma. Andà beni, sa prova ch'est acabada. Notaiu. No noi totu innoi. Tui mi depes faghi una cosa. Valutas a pustis chie est istau su prus bravu. Deu unu parri mi dd'apu giai fatu. Però dopu li nas unu unu puntu tra unu e chimbe, como los disetzis e valutamus così. Ok. Andà beni. Poita como torramus a sas cosas serias.
E sa ciali poi? Como torramus a su mundu nostru, su mundu de su Mediterraneu, chi a mie mi rapresentat de prus sas bides cussas, sa regione autonoma e sa regione autonoma de sa Sizilia però. E nois invece tenimus Un'àtera regione de becare, chi no est cussa de cartina, ma est un'àtera, chi est semper chircande una cosa, chi bolet semper chi est s'intzugada in Costitutzione.

Tue, unu caddu cumenti saludat? Cumenti cumenti Punta. I. Est su cabaddhu de Zorro? Non si cumprendi. Si che andat. S'isfida est, tres puntos o chimbe puntos si inzertat sa Sardinna chi no at mai fatu belle nemus o si nono unu puntu Si est fàtzile o difìtzile, tres puntos po totu su restu. Su mare est de sa finìcia de totu sos àteros, non est ca mentras sa finìcia, cussu l'amus a biri a pustis. Chie bolet comintzare? Jonathan. Dai, picciò, cun su e.
Cantu sezis meda, su presu, eh! Ca unu est una domanda de letore, cun su sezis in duos.
Sezis in duos.
Chi pigas a custu pigas trinta e chimbe puntos in conca de trincu. E
in bola. Dai, bidimus.
Mi ndi ses a fai, si dai in sos tiros a tipu, a tipu olimpiadi de nuotu. Mi ndi ses rutu in sa finìcia. E ddi depo fai una domanda supra sa fenicia. Sa fenicia zai l'ischis est unu pagu de de totu e podet capitare cali si siat cosa. Podet essi fintzas chi andat a a cantu apo lepidu su chi est. E a tue, sigumenti est capitadu sa fenicia, no nci intrat nudda

Fenice Fenice Fenice chi sunt artziados a su su cantone peloponisiaco e sa domanda est, in Isvìtzera est òbligu a tènnere duos animales chi non podent istare a sa sola? E sunt, sos porcheddeddos de India, sas cocuritas, sos boes o sas crabas? In Isvìtzera, e! Sos boes mancari Sant'Efis, ma.

Poita is cocoritas sunt sèmpiri in cui, imbetzes sas cocoritas non si podint biri su buci chi sunt a cai e imbetzes sunt sos porcheddos de India. Sèmpiri Chi est impari chi, depint ah?
abarrai, sèmpiri impari depint abarrai. Sèmpiri impari, poita chie est chi in Isvìtzera non tenet un'isterrimenta de porcheddos de India? Sos porcheddos de India in Isvìtzera est obligatòriu
chi los siant.

Puru issu est currutu in su mare magnum, però podet cambiare, poita logicamente in cue como est puru acante a s'Africa E ti bolia domandare. Una domanda facile o dificile acante a s'Africa.
Facile.
Domanda facile. Unu de sos pratos prus connotos de s'Africa esti su zicchi, su zurrete, su zighinì.

Cannas seu puru mi parit de narare. Arriscare unu puntu. Duncas semus arribados a deghi puntos po Michele, treghi puntos po Jonathan.
Como. Eh però eh notaio, como ti lamentas sa proa de Manu Managa, sa comare cun su chintzu, sa cosa in conca. Segundu e tue chie est istau prus bravu, Michele?

Batoro. Bator puntos. E bate puru si sa puru brau. Andat beni. Nos tocat de prima de tancare bider ite nos at a dai imbetzes sa tzuca de sa sorte. Notaia. Bene a innoi. Faghe seberare unu billete a sos cuncorrentes. Faghe aperrere. Poite semus.

Si, e che issa perdit sa prova certu sa prova de abilidade ma diat tanta cosa e mi che po unu puntu mi binchet sa puntada. Ha vintu Michele Buttia! Buttia!
Chi tenet su diritu de andare a a papai acanta de Brew Bay House in Corso Vittorio Emanuele a su centucincuantunu. At bintu una cena po duus cun chini as a andai a papai. Unu calincunu chi no l'at in bea, su sempri si depit andai a papai. Invètzes a Jonathan benit a innoi, poita Antoni tenet sa cintura niedda, quinto dan.